ehe igbo bụ igbo ekenee m unu ndị nke m igbo ndị ọma ee mba oto dị chineke ekenee m unu nke onye chiri nya zelu ka e si si wee sọọlụ ya si wee sọọlụ ya ka udo wee dị ee from ebe m bi ee ọ good morning ee eleghị anya na naijiria ọ bụrụzia good afternoon mgbe otu o sina wee dị okwu naabọ ka m ji n'ọnụ wee sị ka m bịa online ka m pụta ife na ka m bịa live here wee gwa mụ na gị okwu a nke mbụ bụ ihe banyere na ọfọ ọfọ ọfọ na ọfọ marụ a bịa na ezinụnọ na ọfọ marụ ofu onye ihe ọ pụtara bụ na na ofu onye ahụ bụ isi na ezinụnọ be nne na nna ya o nwere ike ọ ya bụ diọkpara ka ọ marụ nwee ike ọ bụrụ diọkpara ka ọ marụ mana e mee ya na mmụọ na mmụọ nsọ ọ mgbe a ka anyị aghọta onye chineke na onwe ya nyere nya bụ ọfọ nyere nya bụ authority na ọ nya nwa ga-abụ dịka joseph na egypt ehe story of joseph na ụmụ israel anyị ma ka chineke si wee choose ya na ọ nya bụ onye ga-abụ eze authority ụmụnne ya niile ga-abow ga-efollow ọ ihe ọfọ dị ka ya ọfọ bụkwanụ eziokwu ehe sọsọ ihe bụ eziokwu n'anya chukwu ka bụ ihe bụ ọfọ and onye ọ malụ bụ onye bụ authority authority mmadụ iji wee chị achị iji wee nwee mmeri iji wee nwee ike idu iduzi ma kwazie ndị ọzọ kwazie onwe ya ma kwazie ndị ọzọ so wee bụrụ na ọfọ bụkwanụ n'eziokwu ka gị sọsọ eziokwu ka ị ga-amara ma mee ya eme kwuo ya ekwuo ihe eti eti ihe ewepụ ewepụ eziokwu mụ na gị ma dịka mmadụ bụ na mkpirisi mana e were okwu ọnụ chineke a bịa na old testament a mara ihe bụ iwu chineke ọ nya bụ ọfọ ọ nya bụ eziokwu zuru oke a mụọnụ ya nụ mụta ya nụ mara ya ka anyị wee ji ọfọ ahụ wee ka ọfọ nyenụ anyị ndụ ka anyị wee dị ndụ ruo 120 years a- ọ- ọ- or more dịka Genesis 6 kwuru ọ 120 years ka anyị wee dị ndụ ghara ịya ọya ehe ka e wee ka anyị wee mee ka anyị wee e- ndụ wee dịrị n'etiti anyị na ụmụnne anyị anyị na-eleadinụ anyị bụ- anyị na-edunu maka onye ndu ndị ị na-edu aya na-anwụsịsịnụ ehe so na ọ nya bụ okwu nke mbụ m ji n'ụtụtụ a ọkpụrụkpụ okwu kara aka so na ezinụlọ chineke bịa were aka ya pikie were ofu onye họrọ ofu onye s- kpọọ ya aka ji ọfọ na ọ nya bụ ọtọriti na ọ nya bụ bụ onye ndu ọ dị mma ka anyị ghọta ya ọfụma maka na o nwere ezinụlọ a na-eme diọkpara isi a na-ewere ọfọ nye diọkpara ehe ee kpọta ofu onye amụma a bịa I mean a kọnsekretie doo the ọfọ nsọ ị ma na a na-edo ọfọ nsọ ọ dị ka baịbụl i were baịbụl i dobe ya 7 days gụnwa dobere ya 7 days ekpe ekpere mee ebu ọnụ 7 days a 6 to 12 ma 6 to 3 kpọkue chukwu ebe i separetiri ya bụ baịbụl ka chineke kọnsekreti ya ka o doo ya nsọ ka o mee ka ọ dị ile ọ ido nsọ bụ ime ka ihe dị ile ka ike nke chukwu bata na ya bụ ihe ọ kwa na ọfọ bụ osisi nkịtị mana ike dị n'ime ya ka a na-ekwu okwu ehe e dogwu ya nsọ a ga-esepareti ya seven good days kedu onye bụ onye nyere aka wee consecrate ya kedu priest a priest a ga-enwe a priest ga-enye aka ma ụmụ Livaị ga-enye aka kọnsekreti ya ọ dị ka baịbụl ọ baịbụl ndị gboo ejiha baịbụl mana ọfọ ahụ bụ baịbụl ọ nya bụ iwu ọ nya bụ ọtọriti so now ị fụ na e welizi baịbụl wee were wee join ya ya na ọ kwa ofu ihe ahụ so nọọ nghọta ọkwa na nghọta bụ problem and ọ nghọta ka anyị mụ na ndị idili nghọta bụ ihe anyị chọsịrị anyị kwesịrị ka anyị chọsie ike ehe maka ọ nya bụ ebe nsogbu dị maka ị ghọtaha aghọta ị ghọtafie aghọtafie and udo agaghị adị nsogbu abata esemokwu adị ọkwa maka nghọtafie ebe o nweghị okwu dị ya ebe e nwere okwu dịnụ so ụmụnne m wee bụrụ nke a nke a wee bụrụ nke a so na ihe banyere ọfọ a na-ekwu okwu ya bụ wee bụrụ na ọ bụrụ na onye chukwu were aka ya wee pikie mụ na gị afụgo example ya bụ josef josef the the a ma na ọ the second to the last born of eh, uh, the family of uh, Jacob the children among the children of Israel Joseph nke e lele ele mụ na mgbe ebe o bido o kwesịrị ka anyị nebanye anya jee gụgharịkwaa nya bụ akwụkwọ nsọ ihe banyere ya n'ofu ihe ahụ ka ọ bụ ọfọ mara ya so mana ihe nke ịbụọ m na-ekwuzi bụ na ndị Igbo as a whole unu ama mụ na gị ama na ọfọ mara mụ na gị na a bịa na naijiria kịtaa nụnwa na igbo bụ a traịbụ ọfọ malụ na ọ ndị e nyere ọtọriti na ọ ha ya-elidi ọ bụrụ na ndị onye igbo achịgo naijiria as prezidenti ife dị iche aka-adịgo na ọ bụrụ na ọ uche chukwu mana ọ bụghị uche chukwu ehe n'agbakọnyeghị na anyị na-achụ oke ọchịchọ o ehe mana ọ n'agbụrụ anyị ka e nwere ndị e nyere ọtọriti to be kings eze and onye e nyere ọfọ na ọ ga-abụ king ga-enwe amamihe lenụ josef n'ijipt lenụ progress ya o wetara n'ijipt mụ na gị echefuru nke a and ihe me- ihe bụkwa na our strength onye nyere ọfọ onye chineke nyere ọfọ bụ na onye a ga chineke ga-enye ya amamihe nke nyanwa bụ chukwu and na-ekpughere ya ihe maka na ọ ya na-eme ihe na-ajụ ese ọ ya-enwe ndị amụma ọ ya-enwe ndị nchụaja ọ ya-enwe ụmụ Livaị ya na ha na-alụkọ ọlụ e wee na-eme okwu Chukwu n'ozuzu oke ọ n'ebe a na nke a ka Chineke nwe enuigwe na ụwa ya-eji wee bịa wee were onye a wee wee chịa obodo agụụ aya adị chịa obodo obodo a na-aga n'ihu n'ọdịnihu karịa obodo ndị ọzọ ahead of others so n'ime ihe niile o wee bụrụ na ọfọ marụ ndị igbo as a whole ọfọ chineke marụ ndị igbo ọ igbo bụ only tribe na naijiria ọfọ chineke mara e ji agba ha ụmụ israel na igbo bụ ndị juu na igbo bụ ndị nka na ha nwere culture ha yiri nke ndị israel o nwere ebe ekwu ya eje ọ eziokwu ka ọ bụ mụnwa bụ na 1990 ka chineke kewapụta m kpọpụta n'obodo oyibo na nsogbu dị ike wee gosi m onwe ya abụ m onye ya-eje ụka jete chukwu n'ụka a na-agwa m mmadụ agwa m ihe m ga-eme ị mara onye m bụnụ ehe so now eme- enye- e- e- e- e- em- enyere m nsogbu enye m nsogbu akpara m aghara hi nne kpakarịsịa onye ọbụla na aghara even ehe onye ọbụla na-akpa aghara ahụ mana nke m akpachasịalụ m buru n'ọnụ ị ma nkịta niile na-eri nsị mana onye isi o buru n'ọnụ eso m wee mie ehe ọkwa ọfọ ahụ ọkwa ọfọ ahụ mara m o wee kpazie m ọfọ ogeri ọfọ ọfọ ogeri ehe ka ọ naa n'iyi mana chineke wee megide wee mezu ruo mgbe o lulu o mee ka m chọta ya o mee ka m chọtakwa ya bụ ọfọ m wee nweta onwe m ebe a ka ndụ m niile chega gba- gba- gbanwee ndụ wee bata etu a na-agwa gị o nweha onye ka ebo sị na m bụ secret society na ị na-agwọ ọgwụ niile eme nke a i wee gbu nwe m i wee nweta onwe m nke mbụ bụ na m aha eri nri n'ilo nke ịbụa bụrụ that na ị ya-enyenwu m nri nri mmụọ poison spiritual poison ya bịa ị bịa ya-eni ya m zọọ ya ka ọ dị ile m zọọ ya ọ chaa m ọkụ n'ụkwụ si ebe a pụọ ma ọ mụ ka e niri ma ọ bụ onye ọzọ maka na ụwa dị egwu nsi na aja ka a na-aya n'ụwa nsi na aja ka a na-aya ụwa bụ jupụtara na nsi na aja ụwa nke a ọ na-atụ m egwu ka m na-agwa gị mana ọtụtụ ime amaghị ihe dị na underground so m na-agwa gị eziokwu ị fụkwara ụka niile a na-eje ndị na-achị ndị na-akọntrolu ụka niile a ị fụrụ bụ ndị secret society na amoosu ọ ndị na-akọntrolu ụka niile a ị fụrụ ị na-aghọta ị ma ihe kpatara ya because na ọgba ndụ chineke zuru oke anọha n'ime ya ha ejiho okwu ọnụ chineke niile wee hiri isi wee mee foundation ha were nke sọrọ ha n'okwu chukwu ka o were nke ya-adịrị ndị mmadụ mfe nke ndị a ya-eji wee nweta multitude many people na chọọchị ka people wee dị free ọ nya mere ya then mgbe okwu chukwu niile eguzohọ ị ma na ndị amoosu ya-enwe na authority ịbata ndị secret society ya-enwe authority ịbata na control were ndị mmadụ were destiny ndị mmadụ wee na-eme ihe masịrị ha were ndị mmadụ na-achụ àjà e, e, e, a bịa n'ụnọ ụka mmadụ nọkata sị na onye anwụrụ onye anwụrụ e buru ozu bute n'ụnọ ụka ndị 40 years ndị 30 years ndị 60 years ndị 70 years o kwesịhọ 70 ka a na-eji agba passport achọta passport maka iji wee kwadobe ịrapụ ụwa 70 je chọwa passport i wee na-eru 80 90 bịa kwube okwu ịchọ visa ị chọgide visa i nwezi ike chọta visa na 90 bịa kwubezi okwu ticket i nwezi ike chọbakwazịa ticket before ị chọta ticket ọ bụrụkwazịa 100 or 110 ị bịa chọta ị bịa chọta ticket ị chọta ticket ị bịa chọbazịa n'ego dị iche iche ihe dị iche iche na idozibe ụnọ be gị na ihe dị iche iche na o nwezi ike ọ na-eruzi 120 130 before e kwube okwu ịrapụ ụwa a sịrị nwa oke mmadụ anwụwa kedụzie mụ na a na-anwụrụ na na 40 50 60 ị maha na ọ ndị secret society na-agụrụ agụrụ ndị mmadụ na nya bụ ụnọ ụka na-agụrụ ndị mmadụ because gịnị okwu chineke zuru oke aha achị mụ na n'ụnọ ụka aha ejikwahanụ ya ndị ụka aha ejikwahanụ ya wee tọọ ntọana mana ọ kwa ndị ji baịbụl yet eh, ihe dị na baịbụl niile eh, ha were ndị sọrọ ha dobe ndị sọrọ ha n'akụkụ mbọsị ọzọ ka anyị kwuo maka nke a mana agwa m gị eziokwu ọfọ malụ ndị igbo niile bụ na igbo as a whole ka e nyere authority ọfọ anyịnwa ụfọdụ mụ na uchi aghọta anyị aghọtasịbe ihe dị n'ime ya mana chineke eme ka anyị ghọtasịa ihe dị n'ime ya na o nweghị onye masị ihe niile chukwu bụkwanụ ama ama amasị amasị ọfọ mara ndị igbo bụ na igbo as a whole bụ a kingdom of priest agbụrụ ndị nchụaja ka ha bụ ọ ihe ọ pụta ehe ọ ihe ọ pụta a bịazịa na ezinụnọ o wee ọ ya-enwe onye bụ onye bụ onye bụ isi n'ime ya mana ndị niile onye ọbụla nwere ezinụnọ nke ya a bịa na ezinụnọ nne na nna mụrụ nwoke naabọ na ịtọ nwoke naabọ na ịtọ ahụ onye ọbụla ya-enwe na ezinụnọ nke ya so onye ọbụla bụ nwere ji ọfọ nke aka ya na ezinụnọ nke ya ọ ndị nchụaja na ndị Livaị bụzi ndị bụ ebe ndị bụ the head the authority ehe ọ ihe mere ya so na n'ime ihe niile ka ọ ranụ m ka ọ dịgodu na etu a ọ ra m n'ụtụtụ a ee ka ya onye nwe anyị nọnyerenụ anyị mee ka ife nke ka ọ na-enwusi ike na ndụ anyị ee ọ bụrụ na m ekwutezighị okwu a ma ọ na ị ghọtasịghị ya ka chineke mee ndị nyere aka ka ị ghọta ya ma ka onye nwe anyị nọnyere gị ndị nke kachasị nke bụ na mụ na a na-ekwu sị na eziokwu aghaghị ịchị eziokwu aghaghị ịchị ọ ya akụrikwa ihe niile so ka ọ dị n'otu a ka nna gọzie ya gaziere mụ na gị ee eh? nwa mgbe nta anyị abịakwa ọzọ and eh, anyị ga-afụ ehe okwu ahụ ya bụ new heaven anyị ga-ebutu ya na obodo anyị bụ ọraukwu a ga-ebutu ya na obodo anyị bụ ana igbo niile throughout ọgba ndụ chineke ọ ga-abụ a nation of eh, eh, eh, eh, israel ọ ga-abụ a nation israel the whole world ga na- ga na-abịa ndị ọcha ndị juu ga na-abata obodo a ga-abụ the best the, high, the best na the whole africa n'ezi omume chineke ga-ewu ewu n'ezi omume a sị ndị nke chukwu wukwanụ ewu na teknọlọji and every other eh, aspect of life so ka ọ dị gị n'otu a eh? ngwanụ shalom shalom